igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonu unu ma onye na-anụ olu ya ugbu a achọrọ m ka anyị gaa n'iru dịka otu nkụzi anyị si were dị ihe okwu pụtara na ihe anyị chọrọ ka anyị lebekwa ya ọzọ ka ụmụaka anyị nwee ike ịmata na ọtụtụ ihe dị na bekee dị n'ala igbo maka na achọghịzi okwu agwara ọgwa ihe okwu pụtara bụ gịnị the meaning of words igbo nke a bekee esi ude ude bụ reigning ude anụwa anyị na-anụ anyị na-aza ya dịka aha anyị bịa na ude enwere ude nwa agụ nwee ude nze nwee ude ọzọ nwee ude chukwu ude dị iche iche ka igbo na-aza na ihe a na-akọwa bụ reigning ya ka anyị na-akpọ ude ọ na ude anụwa ka esi wee wepụta ihe a na-akpọ dede ya ihe a na-akpọ senior dede ka a na-akpọ senior onye tọrọ gị atọ ka ị ga-akpọ dede onye tọrọ gị atọ ka a na-akpọ dede gee ntị nke ọma ka ị nwee ike ịghọta ihe anyị na-akọwa abịa anyị enwee nwa- nwanne nta nwanne nta ka a na-akpọ junior n'igbo onye ị tọrọ atọ ka ị ga-akpọ nwanne nta ya nwa nke ntakịrị mana onye tọrọ gị atọ ị bịa kpọ ya nwanne nta ị ma na gị na ya ga-ese okwu maka na ugwu bụ nkwanyere nkwanyere nwanne nta bụ gịnị junior ekele echichi ekele echichi bụ gịnị congratulation congratulation onye ihe mere onye echiri echichi ma ọ bụ onye wetara ihe ọma ka a na ị ga-asị ya nna enye m gị ekele echichi ọ sịghị imeela congratulation thank you ihe a na-akpọ congratulation n'igbo bụ gịnị ekele echichi anyị bịa nwee ogbo ogbo anụnwa anyị hụrụ ebe a ka a na-akpọ namesake na bekee ogbo anyị na-enyekwa ya ụmụ anyị dịka aha abịa na ogbo enwere ogbo nne nwee ogbo nna ya ya ihe a na-akpọ ị na-anụ maka ogbo ị ma na ị na-ekwu maka namesake a bịa nwee udo peace e nwekwara mkparịta ụka mkparịta ụka ka bekee na-akpọ interact mkparịta ụka nchegharị nche e gha a rị e nchegharị bụ repent n'igbo ụbịam ka a na-akpọ gịnị poverty ụbịam nwee ụnwụ ụnwụ bụ gịnị famine n'asụsụ igbo e nwee nhunyere nhunyere ka igbo na-akpọ gịnị acknowledgement nhunyere nwee mmụta mmụta mmụta experience mmadụ rụchaara gị ọrụ ugbu a ị sị ya na ị mụtara ọrụ gị ya onye ahụ mere gịnị nwere experience e nwee ọgụ fight ọgụ ọgụ nwee elu elu elu up egwu danger ụzọ entrance ụjọ ma ọ kwanụ ị kpọọ ya obi mmapụ fear anyị nwee nkụja nkụja scared scared ofu ogori ma ị kpọọ ya agboro agboro a bịa n'igbo anyị nwere agboro nwee agbụrụ agbụrụ bụ tribe mana anyị adịghị ya tata ofu ogori ya bekee na-akpọ ya tout mahadum ya ị chọọ ịgbari okwu a a na-akpọ mahadum mara ha dum mara ha dum ihe niile maka ndị a bụ ndị ka ibe ha wee mara a kpọọ ha mahadum n'Igbo ya bekee na-akpọ ya university hmm? amaokwu amaokwu bụ verse e nwere ike ịsị ugbu a n'akwụkwọ nsọ Matiu isi nke asaa amaokwu nke nke asaa ee a sị gị anyị rịọ na anyị ga-arịọta anyị chọọ na anyị ga-achọta anyị kụrụ aka na a ga-emeghere anyị ya ka a na-akpọ amaokwu verse a bịa nwee ime obodo ọtụtụ unu aka ma ihe bụ ime obodo ime obodo bụ village ime obodo bụ village a bịa nwee arọ arọ ka a na-akpọ weight ụfọdụ na-azakwa ya dịka aha arọ dị mkpa na ị chọọ ikporu ya n'isi arọ ka a na-akpọ weight a bịa wee chi chi bụ weather a sị gị na chi tata na ọ dịghị mma ị ma na a na-ekwu maka weather chi ejiela chi efoola chi bụ gịnị weather nhicha nhicha bụ gịnị wipe ihicha ihe ihe ndị a m dere n'opa n'ibe ụka ugbu a m mechaa m ehichaa ya a sị wipe ikuku wind nwunye bụ gịnị wife ị na-ele anya dịka otu anyị si wee dee ya otu otu o si wee dị n'igbo izizigbe igbo izizigbe ka a na-akpọ central igbo otu otu o si wee dị a bịa wee nsogbu worry ughere yawn agbamakwụkwọ bụ gịnị wedding ụfọdụ ụmụaka amaghị ihe bụ agbamakwụkwọ ụmụaka anyị amaghị ihe bụ agbamakwụkwọ ihe ndị a na-ewute mmadụ ị jụọ ụmụaka unu esi ebe unu esi agbamakwụkwọ ha na-akọ ihe ọzọ Hmm? anyị bịa wee ajọ ajọ bụ gịnị wicked na onye a gbara ajọ omume hmm? ajọ omume wicked nchịkọ e nwere ike ịsị nna n'okwu na-aga nchịkọ a wee sị zigzag nchịkọ ka a na-akpọ zigzag anyị chọrọ ka ụmụaka anyị nwee ike ịmatacha ihe ndị a mata ọtụtụ ihe i ruo ebe ị ga ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu na gị na nwanne nwere mkparịta ụka i ruo ebe ị ga-ekwu mana ebe ị ga-ekwu mana hapụ itinye but ị ga-etinye bụ mana na ọ dị otu a dị otu a ihe bekee na-akpọ mana bụ gịnị ihe igbo na-akpọ mana bụ gịnị but anyị na-ekele unu igbo ndị ọma na-ege ntị gbaa mbọ hụ na ị wetara akwụkwọ a nkọwa asụsụ igbo maka na a bata n'asụsụ igbo a bata n'asụsụ igbo dịka otu o si were dị ihe dịka ụdị nkọwa okwu igbo ụdị nkọwa okwu ka a na-akpọ dictionary e jighị bekee were ede ya igbo ka e ji ede ya ị bata n'akwụkwọ nsọ igbo nke bekee na-akpọ bible ị gaghị eweta bekee n'ime ya dịka otu m si wee were bekee wee na-akọwara ihe ndị a gbaa mbọ ka ị hụ na ị wetara akwụkwọ a udo dịrị unu